Dia dhaoibh arís, a chairde, conas atá sibh? Tá fíorchathú orm féin a bheith in easnamh ar feadh chomh fada sin, ceapaim gur cúpla mhí a bhí ann, ach do bhí mé ag obair i gcúpla áiteanna éagsúla agus tá súil agam a bheith ar ais chomh luath agus is féidir ag déanamh an-chuid físeáin. So. Inniu anois beidh mé ag trácht ar rud éigin a tharlaíonn do gach aistritheoir, beagnach, bhuel, tá sé an-chomónta i saol an aistriúcháin, seachas má tá tú ag obair don rialtas nó don Aontas Eorpach, ag aistriú dlíthe agus comharthaí bóthair agus rudaí eile atá poiblí, so níl aon gá le rúndacht sa gcás sin. Saoroibrí é an aistritheoir agus dá bharr, Níl conradh agus rudaí cosúla le conradh ach oiread, comónta i saol an aistriúcháin, seachas má tá tú ag obair do chomhlacht amháin agus ansan bíonn conradh agat. Ach i gcásanna eile, an chuid is mó cásanna déarfainn, is saoroibrí é agus bíonn a chomhlacht féin, bíonn a chomhlacht féin aige. Bhí mo chuidse agam sa mBrasaíl is anois táimse ag déileáil le páipéarachas eile fé láthair ach tá súil agam i gceann cúpla bliain comhlacht a bheith agam anso. Súil agam. Feicfimid céard a tharlaíonn sa todhchaí, n'fheadar mé. Ach ar aon nós, cé nach bhfuil gá le conradh is gá cúpla doiciméidí eile a shíniú ionas go bhfuil tú ag obair do chomhlachtaí aistriúcháin agus comhlachtaí eile, agus ceann dóibh, an ceann is comónta ná rud éigin a nglaotar non-disclosure agreement. Ní fhacas riamh é i nGaelainn, ní fhacas riamh é i bPortaingéilis ach oiread, tá a fhios agam go bhfuil sé ann, ach as Béarla atá cúpla ceann agam agus chuireas liosta le chéile le

ana, ana-shuimiúil, agus tá sampla agam don chéad ceann a bhaineann le gan an méid atá á aistriú agat a rá le duine eile, is cuma cé hiad na duine eile san. Mar shampla, nuair atá tú ag aistriú rud éigin agus tá amhras ort faoi rud éigin agus déanann tú é a lorg i bhfoclóirí agus áiteanna eile agus fós féin tá an amhras sin ort agus tá fonn ort a bheith ag caint le Aistritheoirí eile, cairde aistritheoirí de ghnáth, nó i ngrúpa aistritheoirí ar Facebook nó rud mar sin, agus an ceist a chur orthu cén tuairim atá acu faoi, cén aistriúchán is fearr le n-úsáid sa gcás san, tarlaíonn sé sin go minic. Ach is gá bheith cúramach, caithfear a bheith an-chúramach i gcásanna mar sin, gan. rudaí a bhaineann le rúndacht a chur ann, gan focail ar nós ainm an chomhlachta nó ainm an táirge a chur ann, rudaí ar nós Microsoft nó má tá tú ag aistriú rud éigin ar nós an.

cásanna mar sin, má tá rud éigin sínithe agat a rá nach mbeidh sé déanta agat. Sa tarna sampla, baineann sé sin le gan uirlísí poiblí a úsáid. Bhuel, tá a fhios ag an-chuid aistritheoirí fiú má tá siad díreach ag tosnú amach gur gá dóibh uirlísí aistriúcháin a úsáid go minic mar déanann siad an obair níos éasca agus is féidir níos mó a aistriú in am níos gonta, b'fhéidir. N'fheadar mé. Sin uirlísí ar nós Wordfast agus Trados agus memoQ, sin na trí cinn is mó atá ann faoi láthair. Agus tá uirlísí eile atá dírithe ar mic léinn aistriúcháin ar nós Wordfast Now. Sin uirlís saor in aisce ar líne. siad is contúirtí riamh, mar is féidir le pé hacker ar domhan teacht ann, teacht ar an eolas atá á aistriú agat, más mian leo. So, yeah. Agus, bhuel, chomh maith leis sin, cuntas ríomhphoist saor in aisce, de ghnách níl an méid sin cosanta air. i gcomparáid le cuntas ríomhphoist proifisiúnta agus, mar shampla, Gmail. Tá Gmail, tá an gnáth-Gmail ag an-chuid daoine agus tá leagan eile de chuid Gmail dírithe ar Pé duine atá ag úsáid Gmail chun a bheith ag obair, agus tá sé níos sábháilte, ní bhíonn Google agus na comhlachtaí móra san ag breathnú ar an méid atá á scríobh agat ansan, ní airgead curtha amú é in aon chor. Agus má tharlaíonn rud ar bith, is leatsa an freagracht, mar a deir sé anso, and assumes all responsibility in relation to this question. So, you know, tá ailtéarnacha ann sa mhargadh. d'aistritheoirí agus úsáid iad. Rud éigin eile maidir le rúndacht, go mion mhinic níl cead agat ainm na gcustaiméirí a chur sa CV. Dé chúis nach cead agat é sin a dhéanamh mar gheall ar rud éigin atá scríofa anseo áit éigin agus yep, sin é, non-competitiveness. Bhuel, Cuir i gcás go bhfuil tusa ag obair, arís níl aon sampla elephant of the room, cuir i gcás go bhfuil tusa ag obair do Microsoft agus ag an am céanna atá tú ag obair do Google, bhuel, bheadh suim ag Google ar an méid atá ar bun ag Microsoft. Like, you know, tá sórt comórtas idir an dá chomhlacht sin. Yeah, sin an chúis go bhfuil an coinníoll sin ann go minic. So, céard le déanamh má tha tú iarraidh obair éigin a aimsiú agus taithí éigin a chur sa CV? Bhuel, tha sé go deas bheith ag obair do chomhlachtaí aistriúcháin dá bharr agus de ghnách tá sé níos éasca obair a lorg leis na comhlachtaí san seachas le custaiméirí díreacha. So, agus céard a dhéanann comhlacht aistriúcháin? Tá ana-chuid aistritheoirí acu do gach teanga ar domhan a dhéanamh aistriúchán ar an rud céanna. So, má thá éileamh do aistriúchán go dtí Gaelainn agus Portaingéilis agus Spáinnis agus Fraincís agus Seapáinis don rud céanna is féidir leo é sin a dhéanamh. Agus dá bharr, má tharlaíonn an tsórt sin caimiléireacht, ní ortsa an freagracht, séard is fearr. So, tá an freagracht ar an comhlacht aistriúcháin. agus sa gcás sin is féidir an comhlacht aistriúcháin a chur sa CV mar chustaiméir agus mar taithí oibre. So, sin é, ailtéarnach éigin. Maith agus chomh maith leis sin, tá cead agat ainm na custaiméirí díreacha a bhí agat agus nach bhfuil agat níos mó a chur sa CV freisin. Siad na ceadaithe.